ndine nesta the black teacher ndipo ndabwera ndi ma updates alero loweruka pa 31 january mchaka cha 2026 khalani pomwepo nkhani yoyambirira tilowere ku south africa hey, dziko limeneli la south africa lakhala likulimbana kwambiri ndi dziko la Israel mwina ena sitimaziwa iyayi koma South Africa ndi Israel pali kaudani ndithu kakakulu ndipo mukumbukira bwino chaka chatha mu November mmene kunali G20 summit ku, jo uh, ku Johannesburg ku South Africa Donald Trump anakana kupita ku South Africa chifukwa china chimene Donald Trump anakanira kupita ku South Africa ndi chifukwa cha Israel eh hey, South Africa ndi Israeli saonana maso ndi maso iya kapena kuti eye to eye chizungu chake saonana bwino eh, nkhani yake ndi yoti chani nkhani yake ndi yonena kuti ku Israeli timaziwa zoti dziko la Israeli ndi boma lake limachita nkhanza zochuluka kuchitira ma Palestina eh makamaka amene amakhala ku West Bank komanso amene amakhala ku dera lija lotchedwa Gaza and Tsankho limene Israeli limachita kutsa kusankha kuti ma Palestinians asapezeke mmadera mwina, madera ena akhale ongokhala anthu achi Israeli, achi Jew okha koma ma Palestinians asaloledwe kukhala mmadera amenewo, zimafanana ndi zimene anthu okuda aku South Africa adavutika nazo kwambiri nthawi ya ulamuliro wa azungu, pachizungu chake amatchera amatcha kuti Apartheid system. a. System imeneyi ya Apartheid iyi yomwe inali ku South Africa, ma South Africans amakhulupirira kuti ndi imenenso Israel ikupanga ku Palestine. Pa chifukwa ichi, boma la South Africa limapanga zinthu zosapota kapena kuthandiza ma Palestina chifukwa choti iwowo nawonso adavutika. ndi nkhanza za azungu, ulamuliro wa azungu, m'mbuyomo. Ndipo nthawi imene ankavutika ndi nkhanza za za ulamuliro wa azungu, Mapalestina nthawi zimenezo ankawathandiza, ankawasapota anthu okuda a ku South Africa. Koma ngakhale Mapalestina nthawi zimenezo ankasapota anthu okuda a ku South Africa akumenyerera ufulu wawo, boma la Israel linkasapota ulamuliro wa azungu wa ku South Africa, anali ndi ubale ndithu wa very close. Ndi chifukwa chake lero li ulamuliro wa anthu okuda ku South Africa umakhala ukudana kapena ukuyang'ana Israel ndi mtima wina wake eh ndi maso ena ake ndipo izizi sitingapange blame eti eh sitingapange blame eh and South Africa imapanga izi ndi zomveka eti inuyo ngati munavutika ndi system imeneyo and mukuona kuti anthu ena ake anakuthandizani and munthu wina akuwapangiranso anthu ena amene anakuthandizani inuyo nkhanza zomwezo ndi choyenera inuyo kutenga mbali ya anthu amene akuzunzikawo. Tsopano kuchokera m'chaka cha 2023, tonse tikudziwa kuti Israel yakhala ikuphulitsa, kusakaza dera lija la Gaza ku Palestine ndipo anthu ambiri adaphedwa ku Palestine, anthu ambiri miyoyo yawo ndithu idasakazika ku Palestine.

Ndichifukwa chake Donald Trump sakondwera ndi boma la South Africa. Ndichifukwa chake Donald Trump amadana ndi president wa South Africa. Now, nkhani yomwe yachitika posachedwapa ndiyonena kuti dziko la South Africa lathamangisa kazembe wa dziko la Israeli chifukwa choti kazembe wa dziko la Israeli ameneyi ku Pretoria ku South Africa amalemba zonyoza president wa uh, South Africa Ramaphosa pa internet. Kazembe ameneyi amagwiritsa ntchito official page ya embassy ya Israel ku South Africa ndikumalemba mapost onyoza boma la South Africa makamaka president yi makamaka pa nkhani zokhuzana ndi kutengera Israel ku court. Komanso nkhani ina ku South Africa komweko kuli mfumu wina kumeneko. Mfumu imeneyi ndi yachikuda eh, dzina lake amati Dalinyero eh? Adalinyero ah, a mfumu amenewa paja ku South Africa kulinso tima kingdom eh, kuli tima kingdom mazulu majani eh, ndiye kuli mfumu imeneyi yomwe ili ndi anthu kudera lakeko ndithu a chi South Africa amene amamvana nalo bwino. Mfumu imeneyi ndi zodabwitsa ndithu imagwirizana kwambiri ndi Israel. Ee, monga mmene Akhristu ena ku Africako mumasapotera Israel, mfumu imeneyinso imaganiza choncho, moti imapita ku Israel. Ikapita ku Israel imalandiridwa officially. ndiye pakatipa kunachitikanso chinthu china chimene chinakwiyitsa boma la kunabwera ma officials a boma la Israel kubwera ku South Africa kudutsira ku embassy yawo koma embassy yawo sinadziwise boma la South Africa kuti kwabwera alendo a boma a Israel abwera kuno ndipo anthu amenewo adabwera ku South Africa ananyamuka ndi kupita ku dera la mfumu ameneyi Dalinyeloyi ndi kukakumana ndi Dalinyeloyi ndipo ku dera la Dalinyeloyi amenewa anasayinirana ma official agreements kuti Israel iwathandize ndi ntchito za ulimi iwatumizire ndalama zotukula ulimi ku dera limenelo. Ndipo of, z, uh, mwambo umene unachitika ngati mwambo wa official pamene boma la South Africa silimadziwapo kanthu. Ndipo ambasada yemweyi yemwe wathamangisidwayi anatenga mapikichara a mwambo umene uja ndikupanga post pa intaneti ndikunena kuti zimene media ya ku South Africa sikufuna kuti mudziwe kuti muone dziko la Israel likuthandiza South Africa mwakuti mwakuti mwakuti ndiye Premier kapena kuti Governor ee amene amatchedwa Premier wa dera limene lili Eastern Cape ku South Africa ku Eastern Cape ana uh, zuzula zimene Israel ndi mfumu imeneyi Dalindyeboyi apanga mm, kunena kuti ineyo monga premier wa kuno chifukwa ngati boma lina la dziko lina limabwera kuno limayenera kuzera kwa premier ineyo monga boma la South Africa Zimene apanga Israel ndi kuderera kapena kunyozetsa boma la South Africa. Ndi chifukwa chake South Africa yamthamangisa kazembeyi ampasa 72 hours, 3 days atuluke. Nayo Israel yabwezera nayonso yathamangisa ambassador wa South Africa yemwe anali ku West Bank kuti 30, uh, 72 days, 3 days nawenso uzibwerera ku South Africa. Padakali pano ubale wa maiko awiriwa eh uli chonchi ndipo sizikudziwika kuti zilowera kuti. Tiyeni tidikirire kuti nkhani iyenda bwanji. Ndine Nesta the Black Teacher.